Hi na hardranganna, Nollaig Shona díobh. Seo bhur gceacht Gaeilge agus an téama atá agam inniu ná An Nollaig agus tá an Nollaig buailte linn, Mí na Nollag, inniu an dara lá de mhí na Nollag agus inniu beidh mé ag dul siar, sin going back, dul siar ar foclóir, vocabulary, atá ar eolas agaibh, déanfaidh mé beagáinín gramadaí libh, beagáinín léitheoireachta chomh maith agus taispeánfaidh mé díbh na maisiúcháin Nollag atá lasmuigh sa halla agus mo mhaisiúchán Nollag féin. Níl agam ach maisiúchán Nollag amháin. Féach, taispeánfaidh mé díbh, ní fheiceann sibh tinsil ar na ballaí, ní fheiceann sibh aon rud ar an tsíleáil ach amháin na soilse, ach casfaidh mé an camera timpeall agus feicfidh sibh mo sheanchara Daidí na Nollag. Yeah, tá sé agam. Tá sé ar mo bhord díbh ar maidin. Agus fan go gcloisfidh sibh an dán seo a d'fhoghlaim mé fadó fadó faoi Dhaidí na Nollag. Feicfidh sibh seo. Tá sé ar eolas agaibh, cóta, sin cóta. Cóta mór dearg, féasóg. An bhfeiceann sibh sin? Féasóg fhada bhán. An bhfeiceann sibh sin, ó, go deas? Seas suas Daidí na Nollag, féasóg fhada bhán. Dúirt sí go deas an féasóg. Um, buataisí dubha leathair. An bhfeiceann sibh na buataisí? Buataisí dubha leathair. An bhfeiceann sibh sin? Mála mór lán, an bhfeiceann sibh a mhála? Mála mór lán, tá sé lán le bronntanas. Ní osclaíonn sé an doras ach tagann sé isteach, ní osclaíonn sé an doras nuair a chríochnaíonn sé ach téann sé amach. Ná seas ansin, a Dhaidí na Nollag, níl sé ina sheasamh. Agus an bhfeiceann sibh na bronntanais? Chuir mé de, á, thit sé arís orm. Bhuel, fan ansin i do luí mar sin, tá sé tuirseach, agus fágfaidh mé do bhronntanas in aice leis ansin. Sin mo mhaisiúchán Nollag. Á, osclóidh mé an doras díbh agus feicfidh sibh níos mó ná sin sa halla! Nach deas an radharc í sin? An crann Nollag deas mór? Op, chuir mé timpeall, nach deas an radharc? í sin, an crann Nollag in airde, an réalta ar an mbarr, agus an bhfeiceann sibh na liathróidí Nollag atá curtha in airde anseo, agus an slabhra Nollag, agus an tinsel órga, agus, ar ndóigh, an tinsel glas. Cad eile atá faoi? Ribín deas dearg, agus na bronntanais chomh deas, nach bhfuil? Maisíonn sé sin ár scoil go hálainn. Agus san uisceadán! An bhfeiceann sibh an cuairteoir atá tar éis teacht, Daidí na Nollag agus an crann Nollag? Tá na héisc chomh sásta a bheith in aice le Daidí na Nollag agus leis an gcrann Nollag. Tá mé, bím ag ceapadh liom féin ansin, go raibh Daidí na Nollag tuillte ag na héisc.

na ríthe tá siad uilig ann chomh maith. An cúis don séasúr an leanbh é fhéin agus na páistí lasmuigh ag spraoi. An bhfeiceann sibh, tá sé in am sosa dóibh. Ar aghaidh libh ag spraoi, feiceann siad na maisiúcháin Nollag freisin agus cuireann sé sin áthas ar chuile dhuine. Tá i bhfad níos mó ná sin sa halla ach ní bhacfaidh mé leis an halla inniu mar tá páistí ag obair ann go crua so rachaidh mé isteach anseo arís i m'oifig agus dúnfaidh mé an doras. Now, fan go bhfeicfidh mé cad tá agam díbh ar mo desk. Ní bheidh mé i bhfad inniu, a pháistí, mar tá go leor, tá go leor leor leor ag tarlú sna seomraí. So, cuirfidh mé mo Dhaidí na Nollag anseo in aice liom. Slán do spéaclaí, níl siad ort i gceart ach an oiread. Ná déan dearmad ar do mhála bronntanas. Tá ceann amháin fágtha ar an mbord go fóill. An bhfuil sé déanta chomh deas? Focail eile do bronntanas nó féirín, féirín is a bronntanas as well, um, a parcel is a beart, so tá trí fhocal ann for um, a present if you like. Bronntanas, féirín nó beart. Yeah, go deas. So, cuirfidh mé é sin sa mhála ansin do Dhaidí na Nollag. Agus beidh sé ag teacht le Rudolph is an slé. Tá Daidí na Nollag ag teacht le Rudolph is an slé. Tá Daidí na Nollag ag teacht le clippity clappity clé. Beidh bronntanas aige domsa mar is páiste maith mé, beidh bronntanas aige domsa, hip hip hip hip hurray! So fágfaidh mé sin ar leathaobh go bhfeicfidh, oh yeah, an gramadach anois, a pháistí, féachaigí air seo. So, déanfaidh mé an aimsir chaite don bhriathar seo feic agus téann sé mar seo, chonaic mé rud inné, chonaic mé, níl a fhios agam, scannán inné, I saw a scannán, a film, yesterday, ní fhaca mé scannán inné. Chonaic mé an crann Nollag nua ar scoil inné. Ní fhaca mé an crann Nollag nua ar scoil inné. Chonaic mé an chrib atá curtha in airde sa halla. Ní fhaca mé an chrib go fóill. Chonaic mé, níl fhios agam, mo chairde uilig inné. Ní fhaca mé iad inné mar ní raibh mé ar scoil an Satharn a bhí ann. So, feiceann sibh cé chomh áisiúil, how useful it is. Tá sé an-áisiúil an ceann sin. Chonaic. So, cuirfidh mé sin ar leathaobh dom féin. Seo ceann eile, casfaidh mé timpeall. Sin faigh. fuair mé, I got. So, in the past, fuair mé, bhuel, fuair mé go leor obair bhaile inné, ní bhfuair mé obair bhaile inné, fuair mé bronntanais, presents, bronntanais are presents, bronntanas is a present, so fuair mé bronntanais ó Dhaidí na Nollag, ní bhfuair mé ach aon bhronntanas amháin, I only got one, ní bhfuair mé ach aon bhronntanas amháin, fuair nó ní bhfuair. Fan go bhfeicfidh, bhuel, tá stocaí Nollag amuigh anseo, rinne muid dearmad air sin, fan go bhfeicfidh sibh seo. Agus osclóidh mé an doras go bhfeicfidh mé. Arr! Tá sé oscailte agam. Na stocaí Nollag. Tá na stocaí Nollag ar an mballa anseo agam. Ar tháinig aon rud? Nó, tá siad folamh. Hmm. Folamh. Anseo. Mm. Nó ní bhfuair mé aon rud go fóill i mo stocaí Nollag. So sin áisiúil chomh maith. Fuair. An bhfuair. Fuair. So mhúin mé an ceann sin daoibh. Fuair. Am, ih! Casfaidh mé timpeall an rud seo. An bhfeiceann sibh sin? D'ith mé mo bhricfeasta, níor ith, ní raibh an t-am agam, ih! D'ith mé, ar ith tú do lón? D'ith mé mo lón, a mhúinteoir. Tabhair, thug, ar thug tú cic don liathróid? Thug, ar thug tú, níl fhios agam, milseán do do chara? Thug, ar thug tú, leabhar, am, do do mhúinteoir? Thug tú an obair bhaile do do mhúinteoir? Níor thug. Ní dhearna mé é. So, feiceann sibh na freagraí ansin a pháistí, thug, níor thug, ith, ar ith, d'ith nó níor ith, sin, fuair, an bhfuair, fuair nó ní bhfuair, did you see, an bhfaca, chonaic mé nó ní fhaca mé, agus ní fhaca mé. So, fágfaidh mé iad mar sin daoibh inniu ar leathaobh. Now fan go bhfeice mé, tá an leabhar seo léite agam, Áine Ní Ghlinn agus is aoibhinn liom Um stíl scríbhneoireachta Áine, tá sí chomh maith a léamh, cuireann sí mé ag gáire i gcónaí, bím i gcónaí ag hí hí hí hí nuair a scríobhann sí scéalta. So, bhí mé ag cuardach agus tháinig mé ar leabhar eile a scríobh sí, Áine Ní Ghlinn arís! Yippee! So, coimeádfaidh mé an ceann seo anseo díreach in aice liom agus cuirfidh mé an ceann eile ar leathaobh mar tá sé léite. Bhí sé ar intinn agam píosa a léamh as an leabhar seo, seanleabhar léitheoireachta, ach. Ní dóigh liom é, nó agus níor scríobh Áine an scéal faoin Nollaig sa sa leabhar sin, sa leabhar léitheoireachta, so ní bhacfaidh mé leis sin, I won't bother with that, ní bhacfaidh mé leis sin. Agus bhí mé, bhí sé ar intinn agam píosa a léamh as seo, ach chas mé timpeall é, chonaic mé peileadóir cáiliúil as Ciarraí anseo, cad is ainm dó arís, Darragh Clifford? Níl mé róchraiceáilte faoi pheil Chiarraí. If it was a Galway player, b'fhéidir, so ní bhacfaidh mé leis sin daoibh. Tá an-spórt anseo. Chonaic, tháinig mé ar an gcailín seo, Caitlin Phelan. An bhfeiceann sibh an cailín seo? Dornálaí cáiliúil. Tá sí cosúil le Katie Taylor. An chéad Katie Teller, Taylor eile. The next Katie Taylor. Tá sí an-an-mhaith agus is maith an rud é go bhfeicfimid Máire Ní Bhraonáin anseo Is peileadóir cáiliúil She's a famous lady footballer peileadóir cáiliúil agus, ar ndóigh, foireann sacair na hÉireann. Yeah, scéalta suimiúla, ceart go leor, ach tá an rud seo i bhfad níos fearr, Láimhíní Glasa le Áine Ní Ghlinn, na léaráidí Martin Fagan. Is é Martin an maisitheoir, the illustrator. Osclóidh mé seo go bhfeicim láimhíní glasa. Tuigeann sibh cad is láimhíní glasa? An bhfeiceann sibh iad? Láimhíní glasa is ea iad siúd. So casfaidh mé timpeall. agus déanfaidh mé beagáinín léitheoireachta How would we say that practice makes perfect when we read in Irish? Déanann cleachtadh máistreacht. So, sin an fáth go bhfuil mé ag léamh, mar déanann cleachtadh máistreacht. Bronntanas? Domsa? Bhí sceitimíní áthais, nach bhfuil sin go deas, sceitimíní áthais ar Dheirdre nuair a thug fear an phoist an beart di. Féach, an beart, focal eile do bhronntanas. bronntanas domsa. Céard a bheadh ann? What could be in it? Leabhar nua? Bráisléad? Muince? Necklace? Sin muince, b'fhéidir? Nó rud éigin nua dá cuid gruaige? Nó rud éigin eile dá cuid gruaige? Something for her cuid gruaige? Cad a bheidh ann? Oscail é, arsa Daidí. Oscail, arsa Fionnán, a deartháir. Stróic Deirdre an páipéar sin, she tore the paper, tá sin go deas, den bheart. Bhí bosca aisteach istigh ann. Huh? Aisteach, ceart go leor. Strange, sin focal nua díbh. Aisteach. Strange. Fan go bhfeicfidh mé. D'oscail Deirdre an bosca go cúramach, carefully. Chuir sí a lámh isteach. Thóg sí amach, thóg sí amach péire láimhíní, sean láimhíní glasa, bhí siad an-ghioblach, very tattered, an-ghioblach, nach bhfuil sé sin go deas an frása, an-ghioblach. D'fhéach gach duine ar a chéile. Agus is ansin a fhágfaidh mé é. Mar a dhúirt mé, déanann cleachtadh máistreacht, so practice your reading, cleachtaigh, i gcónaí do chuid léitheoireachta sa Ghaeilge mar déanann cleachtadh máistreacht. An-mhaith, Áine, arís. Maith thú. She did a great job. Tá an-obair déanta aici ansin leis an scéal. Críochnóidh mé le seo díbh, a pháistí, díreach beagáinín, más maith leat. Um, ó, cabhrú, is dócha, uh, cainte uh, a ghlaoim ar seo. Uh, talking help, cabhrú cainte. So, tosóidh mé go mór. I get it. Tuigim anois. agus that means I understand miss, tuigim anois I see what you mean, it's the same thing I uh, tuigim anois, it covers both. Now I have it, ah, tá sé agam anois, a mhúinteoir, tá sé agam anois. Uh, Phioc mé an ceann seo. Can I ask, an féidir liom ask, ceist a chur, nó can I go out? an féidir liom dul amach, nó an féidir liom liathróid a fháil, nó an féidir liom an fhuinneog a oscailt? An féidir is very áisiúil, very useful an-áisiúil an féidir liom. Could we try, I picked this one as well, a little bit trickier but still, an mbeadh muid in ann?

What do you think about Cad a cheapann tú faoi That's that one there. What do you think about Cad a cheapann tú faoi spórt? Cad a cheapann tú faoi siopadóireacht? Cad a cheapann tú faoi faoin Nollaig? Um, tá siad uilig go deas. Now, seo an translation a chur mé ar na frásaí seo. B'fhéidir go mbeadh bealach eile ag do mhúinteoir chun é a rá, ag smaoineamh ar seo arís. Trying to put this one into Irish, what do you sorry, cá bhfuil mé arís? um, an mbeadh muid in ann um, could we try, yes, this one, could we try, there's a few different ways to do that, as I said, d'úsáid mé an mbeadh muid in ann, another way, an mbeadh an mbeadh muid in ann triail a bhaint as, an mbeadh muid in ann, or just even triail, an mbeadh muid in ann triail a bhaint as. So, tá na frásaí seo go deas, breathnaigí orthu arís, tuigim anois, Tá sé agam anois. An féidir liom dul amach ar feadh soicind, a mhúinteoir? An féidir liom mo lón a thógáil amach? Tá ocras orm. An, could we try? An mbeadh muid in ann ealaín a dhéanamh? An mbeadh muid in ann cispheil a imirt inniu don Chorpoideachas, a mhúinteoir? Cad a cheapann tú faoi? What do you think about this, a mhúinteoir? Cad a cheapann tú faoi m'obair? What do you think about my obair? So, tiocfaidh mé ar ais chucu arís an tseachtain seo chugainn agus cuirfidh mé dáta air seo, ionas go mbeidh a fhios agam, an dara lá de mhí na Nollag, Mí na Nollag N O L L A G not N O L L A I G in that case it's An Nollaig N O L L A I G but it's Mí na Nollag Daidí na Nollag anseo Daidí na Nollag Crann Nollag so sin pointe gramadaí daoibh chomh maith. Agus a pháistí, críochnóidh mé le seo daoibh. Na ceisteanna a thug mé daoibh arís, táim ag iarraidh smaoineamh, do rang, ó yeah, cé mhéad uair, uair an chloig atá i mbliain do rang a cúig agus rang a sé agus do rang a trí agus rang a ceathair? As cén cloch atá seanbhailte an bhaile seo tógtha? So, is iad sin na ceisteanna, the same questions again, as Gaeilge. Tá siad ar eolas agaibh anois mar chuala sibh iad sa tionól scoile. Agus críochnóidh mé le Nollaig Shona agus Last year I taught you this, how to say the same to you. When someone says Nollaig Shona, you say Gurab amhlaidh duit. Nollaig Shona! Oh, Gurab amhlaidh duit. OK, tá sé sin useful freisin, an frása sin. Go n-éirí libh! Tá súil agam go raibh deireadh seachtaine an-mhaith agaibh ón uair dheireanach a labhair mé libh agus bíodh seachtain eile den scoth agaibh an tseachtain seo, ag baint taitnimh as chuile rud a tharlaíonn ar scoil, an spiorad Nollag ach go háirithe agus an obair in éineacht leis sin chomh maith. Slán a chairde agus fágfaidh mé sibh le rud eile atá i mo mhála agam an leaid seo, tá cara ag an. Deaidí na Nollag seo, is é seo Deaidí na Nollag eile a chuidíonn leis ó am go chéile agus bíonn sé in ann damhsa. So, now, na siga deas! Tá mé chomh sásta anseo! Slán libh!